k'a fɔ 2026 i bɛna rebelle jeninen mugu ye fɔ a bɛ k'i ɲɛna ko ntorijalan don alihamudulilayi tukɔnɔmaa ni maa min bɛ tu kɔnɔ a y'a f'u ye ko san b'u ka mariko la maa o maa bɛ rebelle la mali kɔnɔ afiriki kɔnɔ Europe kɔnɔ Asie kɔnɔ Amérique kɔnɔ a b'a rebelle tête belebele bɛɛ su dalen ye aw ɲɛ kɔrɔ vidéo la san kura kɔnɔ montage tɛ yɛrɛ yɛrɛw la a y'a sɛbɛn ka bila faso ciden o fana fasociden kɔ bɛ bɔ fiɲɛ na 2026 jamana bɛɛ kɔnɔ nafigi kɔ bɛ fiɲɛ na dɔnkilidala kalabanci kumakɛla kalabanci zurunalisi kalabanci hakɛto b'o la mɛ ɲɛfɔli don n kan tɛ maa ma n'i yɛrɛ b'a la sa i b'o de dɔn sa kumakɛla kalabanci karamɔgɔ kalabanci dɔgɔtɔrɔ kalabanci san tɛ ban n'u ma kaso kɛ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ kɔnɔ ɔ mɛ m'a fɔ ko kalabantan tɛ kaso kɛ dɛ n y'a ɲɛfɔ de n'i taara fɛn fɔ i tun man ka fɛn fɔ ou bien n'i taara fɛn dun i tun man ka fɛn min dun n kan bɛ k'olu ma sinɔn kaso bɛ se ka kɛ bɛɛ kan san yɛrɛ sigi cogo la komi an yɛrɛ fana bangana ka bɛn kalo dɔw ni don dɔw ni wagati dɔw ma ni ala sɔnna ma ni bele tugura ne la san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ kɔnɔ an bɛ bele dilan bele ka sɔrɔ bɛna bonya ni signe bɛɛ ta ye balance bɛ kɛ zero tigi ye san kɔnɔ wa san o san a bɛ kɛ ten poisson ye fɛn sɔrɔ fo poisson dɔ hakili tulo bɛ ne la sisan a ko karamɔgɔ ne ye nin miliyɔn hakɛya sɔrɔ ɲinan ne dun ye poisson ye n ko e ma san filɛ ne fɛ a ko awɔ n k'e ye maa kunnandi ye o don vierge dɔ bɛ kasi la karamɔgɔ ɲinan n ka moto taara n bolo karila n sen karila n ko co jo b'i la a jo b'i la ala yɛrɛ tun kan ka dɔ fara e ta kan munna a fɔra ni ne ko san ka di balansi la a man di bele la bele de bɛ se ne kuluba ne ka so bele de bɛ ne su bele de bɛ taa ne ka nasi ta bele de bɛ taa ne ka wusulan ta a balansi kɔ bɛ t'i sigi so ko ne ko k'a ka di n'a ka di de bɛ kɛ k'i to samiya ka di e ma taa foro la a y'a lajɛ sa i tɛ fɛn sɔrɔ ɲinan ekɔli pase ta ka ca e ma taa kilasi kɔnɔ e bɛ taa cogo di comment tu vas passer sugu ka di ɲinan dɛ e ma se sugu la e bɛ mun san e bɛ mun feere donc an kana su bin siyɛn ka kɛ ɲɔgɔn kan balansi ni signe fɛn fɛn fɔra k'a ka di o la balansi ni poisson mais baara ɲini ni jɔyɔrɔ ɲini na a ka di toro ni lion na ni bɛɛ ye ala yɛrɛ de bɛna mɛlɛkɛw bila k'olu ka ko digi ka wa ɲɛ ɔ kansɛri bɛna kɛ maa porotezelen san kɔnɔ ɔ ni maa ma i faso poroteze san kɔnɔ ala yɛrɛ b'i dɛmɛ o doloso in kama a faamuyana